akụkọ m ga-akọrọ unu
ụmụaka daalụkwanụ afa akụkọ anyị ga-akọrọ unu taa bụ mbe onye asị inu so na ya bụ ife bịa na nke ịtọ ọ tọ n'oge gboo oge ndị mmadụ na ụmụ anụmanụ bikọtara ọnụ na-asụ ofu asụsụ na-emekọta ife ọnụ mbe wee bịa nwee ụmụ rilu nne ezinụlọ ya erika ọ bịa bụrụ na ọlụ ada agazilụ mbe ọfụma ife wee na-esilụ mbe ike etu ọ ga-esi wee kpata e- ife nni maka ezinụlọ ya mbe bịa chebe chebe chebe sị aa ma ọ kwa ya bụdo anụ nwekarịsị uche kedu ka ife a ga-esi wee na-afịa ya arụ ọ bịa chee wee mara ife ọ ga-eme ọ bịa kpọọ ezinụlọ ya wee kọọlụ fa ife fa ga-eme eluo n'isi ụtụtụ echi tupu ndị mmadụ apụta mbe na ndị be ya wee jee na mbala obodo ebe ndị mmadụ na-ada apụta abịa aṅụ nkwụ ụtụtụ golukwa ife kpakwa nkata nwere aṅụlị mbe na ndị be ya wee jee tupu ndị mmadụ abịaluo o jeluo rapụ ndị ezinụlọ ya ebe a kpọlụ nwa ya nke ezigbote obele o wee welu afịfịa wee kpuchisia nyasịa nwa ya n'arụ kpuchisia ya ọ dịka afịfịa ya na ya wee solu wee gbadaba ụzọ mmiri oge fa lulu ebe ụzọ mmiri mbe sị nwa ya ya nọ n'akụkụ ụzọ mana ọ bụrọ na ụzọ n'onwe ya ọ nọrọ dịka n'ọfịa dị n'akụkụ ụzọ mbe wee were ofu akwa ọcha wee tụkwasị n'azụ nwa ya Mbe wee sị ya, Ọ bụrụ na ị nụ ka m na-agụ egwu, mụ na ndị mmadụ esoro, ị nụọ mkpọtụ ndị mmadụ, ị p- si n'ọfịa wee pụta, ị gaba ije, ị gaba ije. Mbe wee rapụ nwa ya ebe a, wee chiya n'ebe afụ ọ rapụrụ ndị ezinụlọ ya na mbala obodo. wee luo ebe a wee fụ ndị mmadụ wee sị fa ei ị makwa na mụ fụrụ na mụ gwara agadi nwaanyị na akwa na-aga ije agadi nwaanyị wee sị na akwa adịrọ aga ije mbe wee sị sị bịakwanụ ka ụnụ fụ ebe eh, em, akwa na-aga ije ndị obodo sị gịnị akwa na-agakwa ije nke a ka anyị ga-ejikwa mkpụrụ anya anyị wee fụ fa wee solu mbe mbe sị fa solunu m solunu m ka ụnụ jee fụ ebe akwa na-aga ije

fa solie o wee gagide oge ọ na-agazi na-agụ ukwe anụnwa nwa ya bịa nụzie ka mbe na-agụ ukwe nụ ka ndị mmadụ so ya o wee si n'ọfịa wee pụta wee bido ịga ije na-aga ije mbe wee sị ndị mmadụ bịanụ bịanụ ka unu fụ ọ kwa agwalụ m unu na akwa na-aga ije fa fụ ya maka na afịfịa kpuchisili ya ị ma na ife a fụzi bụ akwa ka ọ na-aga ije ei fa wee na-eti mbe na-amanye elu na-amanye elu na-awụda na-asị fa he kwa ife m gwalụ unu na akwa na-aga ije akwa na-aga ije fa nenesịa akwa wee chiyakwa na mbala ebe afụ fa chiya ndị mmadụ nasasịa oge ndị mmadụ nalu na be fa fa wee chọpụta na e zugo fa ori maka oge a fa jebelu inene ụmụ mbe wee mabanyesịa n'ụlọ ndị mmadụ wee jee zukọsịa ori buru wee naa na be fa ha ndị obodo sị ife a gbakwa fa ghalị e lukwa izu ọzọkwa mbe bịakwa gụbakwa egwu na-agwakwa ndị mmadụ na na agadi nwaanyị sị na akwa adịrọ aga ije fa wee solukwa mbe wee gabakwa wee gbadabakwa na ikpele mmili oge fa gbadabakwa ụmụ mbe gbabanyekwa n'ime be ndị mmadụ wee jee zukọsịa nni zukọsịa ife olili wee buna na be fa fa ga na-eli n'oge ndị mmadụ chiyasịkwa naa na be fa fa fụkwa na e zugokwa fa ori fa wee sị ọ gịnị dị nke anụwa oge ọbụna mbe bịa gụ ukwe ife ọjọọ eme anyị oge ọbụna mbe gụlụ ukwe ife ọjọọ eme anyị Hmm. Fa fa ga-ama ife ife na-eme ife anụwa eh? ọ kwanụ ka m fụ ka m fụ melu mgbọ ji wee tụọ enwe n'iru eh? okay fa kwetakwa wee naa mbe wee sịkwa onwe ya gwakwa ezinụnọ ya ka fa weekwa nwayọọ ka fa zuo ike ọ bụzikwa izu ka fa chele izu naabọ tupu fa echiyakwa ife mbe na-amarọ bụ na ndị obodo ejego gbaa kpaa ife anụnwa wee sị na fa ga-enweta onye ga-abịa na-echedo ka a malụ ife na-eme ife ife anụnwa fa wee kpọta onye nche oge o lulu izu naabọ mbe na ndị be ya wee bịakwa n'isi ụtụtụ bịa na ọkwa ee oge ndị obodo bịalụ mbe bịakwa gụbakwa fa egwu hee sị fa gịnị na agadi nwaanyị sị na akwa adịrọ aga ije yọnkịrị yọnkịrị yọnkọ fa bịa ka a fụ fa solukwa ya wee gbajebe ife mbe na-amarọ bụ na ọnya ka e cheli ya maka nke a na ọ bụrọ mmadụ ncha pụzi n'ezinụnọ ọbụna fa rapụlụ ofu onye n'ime ụnọ ka o zoo wee chelu malụ ife na-eme oge mbe jebezi ụmụ ya bịakwa wee zubekwa ori zube zube zube na-ezusị ka fa pụzie onye nche onye afụ a sị ya na-enepụ anya wee tibe mkpu raba nkanụ obodo niine wee gbapụta ndị jelu mmili so mbe fa ncha gbachiyata wee bịazie wee jide ụmụ mbe jide fa ebe fa busi ife na be ndị mmadụ fa bu nni na ife ndị ọzọ e wee jide fa Mm. onye isi obodo wee si mbe ya na ọ gị bụ onye na-eme anyị ife a ị ma na ife bịa na nke ịtọ ọ tọ anụ naa taa, echi bụ nta ejidego gị taa ejidego gị na ezinụlọ gị tata e wee bịa maa fa ikpe wee nye fa ntaramafụfụ si na fa ga-alụ ya ofu ọnwa fa ga-eje lụọ ndị niile a fa zusili ori fa ga-eje n'ugbo fa wee kọọlụ fa ugbo ofu ọnwa a ma-akwụkwa fa ụgwọ ka eze nyesiri onye isi gwasịlị mbe nke a mbe wee yọọ mgbaghalụ ọ sị okay anyị ga-agbaghalụ ụnụ mana ụnụ ga-ata afụfụ maka ife ọjọọ unu mee Fa wee bibezikwa n'udo, mbe wee, fa na ezinụlọ ya wee jee lụsịa ife afụ, fa ezuọzi ori ọzọ, mmadụ ncha wee bibekwa n'udo. Chakpii! Wọọ! Ife mmụta dị n'akụkọ anụwa bụ na ịsị asị ajọka maka na a na-asị na ịsị asị na izu ori na-agakọ. izu ori ajọka ee mbe na-ezu ori kpọkwuo ezinụlọ ya fa ncha wee tinye aka wee na-ezu ori ọ jọlụ njọ rinne ọ bụrụ na ị na-ezu ori kwụsị ya na izu ori jọlụ njọ ndị mmadụ chọọ ka fa bili n'udo ọ bụrọ ibili na-ene anya n'azụ ma o nwe onye bịalụ izu gị ori chakpii nchekwado asụsụ Igbo na omenala Igbo bụ ọlụ dịlụ mụ na gị